Ndị be anyị ndewonụ. Ndị be anyị ndewonụ. Eji m ohere a sị ma m were kwuturu ndị be anyị maka na ihe mere n'Enugu steeti achọrọ m ka m sigbuo na Facebook mee ya mana Facebook na-ablọkụ vidio m na-eme m metụ ya obere ọ sị m na na netwọk m dị bad hmm. m try ya na YouTube ọ ga m try ya other places ọ na-work very well so m sị ka m mezie ya ebe a um, isiokwu m wụ ihe gbasara ihe ndị Awụsa na-eme ndị Igbo n'Enugu steeti um, ndị Igbo sị a ka pịara nke mbụ ọzọ agaghị eme maka a sị ọkwa chọrọ ịha ya aha isi nwata ọgala ibu ya bụ isi dimkpa gba ihe ha ka ihe mere n'Enugu steeti mere ndị Igbo agba nkịtị onye ọbụla ajewa ahịa onye ọbụla na-eme dịka enweghị ihe mere amaghị m ihe ọzọ ga-eme ka ndị Igbo megharịa ahụ maka ihe na-eme n'ala Igbo anọbụ m na-awọchị ihe ndị um, uh, House of Rep, uh, House of Representative and uh, Senate nọ na-ekwu banyere otu ndị Awụsa chụga nnama si were na-akpa agwa n'ala Igbo um, ọ doro m anya na a sị na nwa ogbenye na nwa ọgaranya anaghị akpa ụrị maka ị na-elele otu House of Rep anyị dị both House of uh, Senate onye ọla na-eme ihe dị ya mma ebe ndị Igbo ndị Eastern Region na-agụpụta ihe mwute nke gbatara ha onye ọla dị less concern n'ime ebe ahụ na-eme ihe dị ya mma ndị ka ọzọ anọrọ nwoke na na-akpa nkata ị na-awọchị other advanced countries ebe their house na-esiiti anaghị enwe vacancy ihe niile na-adị in order ịgwa gị obodo chọrọ ịga n'ihu mana obodo anyị akpọọ Naijiria enweghị ihe m hụrụ ebe ndị Awụsa chị nnama ga-achịrị nnama si n'ugwu Awụsa buru egbe eji aga agha bịawa n'ala Igbo ndị uwe ojii hụrụ ha mgbe ha na-agafe ndị amị hụrụ ha mgbe ha na-agafe enwe onye jụrụ ha ihe ha ji egbe eme mgbe enwe ebe agha na-ada ha ji burusi egbe onye ọbụla gba nkịtị eburu egbe bata n'ala Igbo ndị ebukwa egbe bata na be ha ahụkwa na ndị bịakwutere unu onye ọbịa bịado na be gị bu egbe bu mma ị ga-ejụ ma ọ bụ igbu enyi onye ọbụla gba nkịtị onye ọbụla ara ha ekwupụ a na-akpọ ha ndị awụsa mana taa o doro ndị igbo anya na ọgụ ndị igbo na-ekwu na ha chọrọ ịlụ na awụsa achịrịgo ọgụ buru ọgụ bịakwute ha ebe ndị igbo kere ihe ụlọ na-akwado apịa traụza e ji akụ ọkpọ while onye gị na ya kwa akụ ọkpọ akụchara gị eze ndị nọ n'akụkụ ga-egbowezi ọgụ iwe na-ewe gị na enwe ka ị kọtara iwe na-ewe m otu ndị Igbo si na-akpa agwa were na-eche maka ihe nke mere na eche ka ka ndị isi obodo Naijiria bịa gboro ha mkpa meghe n'ala Igbo nke dokwara onye ọwụla anya doro eghu na ọkụkọ anya na na ndị a ga-abịa egboro unu mkpa ọwụla mana unu chọọ ka ihe na-eme unu kwụsị ọwụ unu chọọ ka e menye ya ọnụ asịghị m ụnụ gaa gbuo mmadụ ma ụnụ chụwa mmadụ ma ụnụ gaa merụọ mmadụ ahụ na-emerụrụ ndị nke ụnụ mana ụnụ kwesịrị iwere burukwa egbe otu ndị awụsa si buru egbe were na-echekwa onwe ụnụ and ụnụ agaghị ezo ya ezo ụnụ ga-akwụkọ ọnụ ebe ọ ga-awụ ndị uwe ojii bịa sorry ndị uwe ojii bịa jụọ unu ihe mere unu ji buru egbe unu asị na onye bịado na be gị buru egbe ị kwesịrị iburu egbe n'onwe gị were na-echekwa onwe gị unu ga-ahụ na ndị Igbo buruhala egbe ka e were chekwawa onwe ha n'obodo anyị wụ naijiria ga-akpagha ihe ahụ ọnụ even anyị nwere ike ime ka ndị awụsa hapụ isi na-achị nnama na-abịa n'ala igbo ọ bụ onye nke chọrọ ịchị ehi abịa agaghị eji mma n'akpa ya were na-aga ala igbo mana ndị igbo gbasi nkịtị na-achọ ma a ga-ekwu ya ma a ga-ekpe ya ma a ga-aga n'ụlọ ikpe ma a ga-eme nke a mee nke ọzọ a ka egbukwe ndị igbo ọzọkwa enwekwa onye ga-amanye ya ọnụ egburukwe ndị igbo na-aga obi na-atọ m ụtọ wụ ihe m na-echeta n'ala Igbo obi adịdọ m mma m dịdụ proud ịwụ onye Igbo wụ ile anya ihe na-eme n'Imo steeti ihe na-eme n'Abia steeti enweghị ndị n'ebe aha na-ahapụghị aka ndị ọkpụ isi n'ala akwafu ọbara nwa afọ Igbo dị ọnụ la ha ala nọ ha ala na nkịtị anyị ga-emegwarịrị because ihe anyị kwesịrị iji na-eso ndị ọkpụ isi n'ala wụ iwu nke Moses isi na isi anya na anya and i lee anya ihe na-eme taa Ọ ga-edo gị anya na ihe a wụ okwu Nnamdi Kalụ kwuchara oge ọ na-ekwu ya ndị Igbo ndị Enugu ndị sokwa ndị e gburu mmadụ n'ezi ha mgbe ndị nwanne ha ụfọdụ ime ha sochakwa kpọọ Nnamdi anụ ọhịa okwu inyo na ha na ndị Awụsa bi n'udo na enwe ihe na-adọrọ ha enwe ihe na-esere ha mana taa ọ gịnị na-adọziri unu na ndị awụsa ọ gịnị na-esere unu unu na-azọ ala unu na-azọ nkwụ n'ezi nna gị anyị niile ma na ọ dịghị possible mana otu o si wee dịrị

and oge ya ha na-eto na ya ha ọ chịrị nnama ya ha ọ gara mba na mba na ndị Fulani gbughe ndị mmadụ n'ala Igbo awụha ndị Fulani Naijiria na ọ ndị si mba ọzọ bata unu anụna ya na ndị na-egbuzi unu awụzi ndị Fulani Naijiria na ọzi ndị bịara abịa that means ndị Fulani kere Naijiria enweghị onye ikpe mara a sị ndị Igbo gbaghara maka ihe mere otu a kwa ka anyị kwesịkwara isi egbukwe ndị Awụsa Fulani n'ime ala Igbo Naijiria kwuo anyị agwa ha na ọ wụ Fulani Naijiria na ọ Fulani si esi bịa ka anyị gburu otu ahụ ka o kwesịrị ịdị anyị amarazie mgbe aha mgbe anyị ga-eji ama ọ Fulani Naijiria mere ihe a ma ọ Fulani bịara abịa maka mgbe i gburu ndị Fulani chị nnama ya ma ọ Fulani o mekọtara onye nke ya ehe ọ sị na ndị Igbo egbuola ndị be ha ajụzie ya mana i kwuru mbụ na ndị ka egbuge ndị Igbo na ọwa ndị Fulani Naijiria ugbu a ndị Igbo egbugwarala gị sịzi ọ wụzi ndị Fulani Naijiria ndị Igbo kwesịrị igbugwara ndị Igbo kwesịrị iburu egbe gbuo ndị aha chịrị nnama bịa n'obodo unu chụrụ ha ma ha ma nnama ha unu vuru nnama ha niile kee ya ezinụlọ niile n'Enugu steeti kee ya n'ala Igbo niile ya ma unu a ga-atagbuli ya ndị niile ha chị ya bịa unu unu unu sụọ ha akwụ emerena ha ebere maka ma unu emeghị ya ha ka ga-achị ọgụ ọzọ abịakwutekwa unu ugbu a ze now unu ga-echeta oge anyị na-ekwu okwu banyere iwu nke a kpọrọ Grazing Reserve Bill Nigeria and the senators nọ n'ala Igbo apụta n'ihu press na-agwa ndị voturu ya in that- that- na ya kpọrọ kọọlụ na enweghị ihe dịka iwu aha na Naịjirịa mana taa ndị House of Rep and Senate na-ekwu okwu banyere ndị cattle rearer ka iwu a ha na-edeny aha iwu aha pụtakwara again na ya bụrụ ma e tinye iwu a na nsogbu ga-adị mana ndị Igbo mepere ọnụ gwa ndị tiri ha n'oche na enweghị ihe dịka iwu aha nwanne nwụrụ unu ndị unu voturu to House of Rep unu jiri nwayọọ chịchịa ha dị ha niile wu ndị oshi ha niile wu ndị oshi onye nke na-anọchite ndị Abịrịba na House of Rep wu onye pụtara na news kwuo hoo haa na enweghị ihe dịka iwu a mana a gaa watch ya gaa lele sitting ndị House of Rep and Senate sitiri kemgbe e gburu ndị Igbo n'ugwu Aw- na um, Enugu steeti ị ga-ahụzi na iwu aha megapia na-ereflect ndị Igbo na-edeny ndị Igbo onye mere unu ihe a ndị Igbo unu ga-achụga ego ruo ele mgbe ego ị na-achụ e were gị etii gị n'ala tụkwasị ego dị ya ị ga-ele ụmụnna gị dịrị gị ozi ree ha ha jụọ gị ajụjụ gị tụọrọ ha asị nara onye awụsa ego tii n'akpa ga-etinye aka na akwụkwọ ihe ga-egbusi ụmụnne gị echi na-abịa abịa ma ndị awụsa gbuchichara ndị igbo niile n'ala igbo onye ga-atụrụ gị vootu echi ji agaja gị wụkwa sineti tụfịakwa azị gbakwa gbaa ihe ọjọọ ndị Igbo ọ kadụ unu njọ unu dị ka tishu elekshọn ruo ewuru unu gbachi ike anyụcha nsị ewuru unu gbachi ike adọka ha maka e nwere ndị chọrọ ịga ezigbo ije mana ha ejighị ego ndị Igbo unu ga-achụwakwa ndị ha na-enye unu two two naira na one bag of rice echi unu ebewe onye ọla bịara bịa inye gị ego or onye bịa inye gị bag of rice ka ị tụọrọ ya vootu onye ahụ awụghị ezigbo mmadụ maka na ọ bụ ịga n'oche echi ọ ga-ebu ụzọ kpatachicha ego niile ndị ahụ o mefuru e nwezie nke fọnị ya esizie nga ahụ mere gain ya then e nwezie ka eruru itiri unu ya etiri unu ka ị were hụ na unu wụ ndị gba aka mana onye na-enweghị ego o mefuru baa n'oche ebe ahụ enweghị ego ọ na-aga ịchụwa ole ka ọ na-aga iti ga enwe ka o wepụrụ ihe unu kwu eti ya ka ọ ga-aga nsogbu dị n'ala Igbo Enugu steeti enweghị ọzọ m na-agwa unu gbaghara sọrị o meene wụ o meene ihe ọma eh, a ga-emere onye nwụrụ anwụ ili ya ama m otu unu si were ala unu hapụkwara ndị awụsa awụsa azụga nnama to the state nweziri gut ịlụchizi unu ọgụ n'obodo unu ugbu a ka m ji ama ihe mere nna anyị Ojukwu jiri gbata Imo steeti ma a na-alụ ọgụ Biafra hapụ Anambra hapụ Enugu steeti bịawa Imo ihi na ya unu enwe ike ijikọta ukwu unu ọnụ unu enwe ike ịwụ otu ndị unu na wee na-esokasị onwe unu onye Igbo apụtala m hụkwara ebe ọ na-emekwa vidio nke ya na ya na ndị awụsa na-achị nnama wụ otu ha na-agakọ na ha niile na-atụwa asị na ụmụnna ya egbughị maka ọ wụ nwanne ya ka e gburu ihe niile ndị awụ eziokwu ebere na-emere m ndị igbo amakwa m ma ndị igbo unu ka nọkwa ya hmm? ike gwụrụ ndị igbo unu wụzi nchi a na-echetara taa arụ ebere megbuole m ndị Igbo chai nsogbu dị onye Igbo nọ n'Aba enyekwara m 14 days o mekwa again a nọ na-egbu isi unu gị nọ na-apịa trouser e ji alụ ọgụ ọgụ na-ebi ị na-eche mgbe ọgụ Biafra ga-adị mana ọ nọ n'ụkwụ gị there na-eme ma already o nweghị ọzọ m nwere ikwu ọ wụ ịgwa unu okwu kwuo otu uche m dị kwuo otu ọ dị m obi adịghị m mma na onye ọkpụ isi n'ala bịara na-akwafu ọbara onye ke kwere na Chukwu mba ọ ihe ọjọọ ọ ihe ọjọọ jọgburu onwe ya nya m na-agwa unu onye ọwụla buru egbe ka ihe o mgbe a na-ahịọpụ ịgba ahịọpụ ya unu niile mgbe a na-ajụ aja ajụwa unu niile etofu onye vuru egbe gị vuru osisi agịnwagala agba ọsọ o dịkwa ready ị na-eme sports everyday mana o vuru egbe gị vuru egbe onye ọwụla kwere enyi ya n'okwu udo dịrị unu dịkwara m o dịkwara ndị Igbo niile